orimiri na-eli mmadụ onye ọnwụ nyụ anya aha
Okay. nne o ụmụahịa ị na-azụchasị fenji like ụmụazị kịta bụ na ukwu na-erugbu unu ala adị ka i soro na ụmụazị Gen Z a kedu nwoke ma nọ ya mara ya nọrọ ya mba ọ gara ozi o ji ozi ị ma onye m bụ mba o. Mm, Ka onye ọ- bụkwa? ọ igwe bịara buru m igwe Mm. Hey, ọ chara baa n'anya nwayọ mba ịma ka ha ma- ha ma akụkwara ya ndị mmadụ ee nọọ ndị Ọmambara zone mụnwa na-achị fa ncha n'obodo a niile mana n'ụkọ n'ụkọ n'ụlọ igwe nke bụ igwe township anọrọ n'ụlọ mana ana m achị obodo a ọfụma Mm? So, kekwana- onye ka ị bụ tomalit nwunye ya ka m nwunye m. nyekwana anya o.
nwata achọghị ọnụgo ya anụ ka ọ nọọ ama na ọ ya-anọta ebe ka o esi bute ego ya eje mbụ mbụ akara ogere ụmụazị kịta unu nwekwu mma nkwu before na na-ene nwoke anya n'iluru before a na-esi n'isi arụ ama ụtọ nsị nwoke ma alright ma na ọlụ ọlụ ya tata ọ lụtara ọlụ echi na ọ bụ amụma ama amahụ na Chineke kpọrọ ya ka ekwensu kpọrọ ya goda narị asị ka ọ nụbaghị eh, etu ya dịfụ ka mbala kwụ ọtọ ị na-eri ụzọ niile atọ ede ị na-amanage ụwa kịta amanage ụwa kịta gị na-amanage nekwa ka agụụ ya-egbu
si na ị mara onye m bụcha ụmụazị kịta ụwa nke a dịkwale onye ebe ka ị bụzi onye Ebonyi hmm. ka makwa makwa ma m fichaa gị na anya mmiri ka m jere daa ka m fichaa gị anya mmiri maka m si efichakwa na ego ọ bụrụ na m ji etu ọnụ ana m akọrọ ndị mmadụ etu nla hmm? ebe a na Ekwulummiri enwere m three banks ebe a alụrụ m bank na-atọ ee kpoye ụmụ ọrụ na-akwụ fa ụgwọ ya bụ bank manager
ya alụ nkwa a na-asụkwa oyibo were enye ya ọrụ nwere abịa na Lagos enwere m um, na ebe a na-azụ ezi na ebe a na-enya efi Igbo farm nwere ife m enwefọrọ si ebe afụ every month na-akwụ Nye 3 million naira every month. Yes. Mmarụ. Mana wekila pụmọla ya n'obodo igwe. Mma n'igwe. Ụmụazị na ife dị mma. Ịmara ka gaa bụ isi metara ebe a, kama metara ebe a once. Ọtụtụ mfụ wezụ mmanụ imi dịrị enyemaka. Asọ m ka m pechasịa ya. ka m gwara na enwere ebe eji afọ ejiri afọ akwa kootu eme ngwa ịbịa na ịbịa na Ghana enwere ebe a na-egwu gold na Ghana three places a na-egwuru m gold in a month 7 million 8 million ka m na-enweta in a month sometimes in a week depend ka afịa si wee dị enwekwuru m ebe a na-alụ ma helikọpta ma ụgbọ mmiri enwe m ship m ife dị na Lagos nọ ebe a na-ebunata ngwa afịa mụnwa mana ya bụ ife anyị tụ anyị dị n'aka n'aka maka gịnị maka ụmụazị kidnap onye onye- a na-eji ụbụrụ eme ife so ihe gbasara ego ego gị ọ dị n'aka mana ego na ịchọkwa ịnụ m abụkwa otu esi anụ a na any how person ka esi na-anụ m ịma ịmara ịma ike na ego mmadụ ekene etu a mba ọkwa ka esi ekene igwe ọ bụrụ abụrụ amana practice ebe a kịta elu m ga-eghe oghe ee pala mana dị ka ekesi fụ iji ọ dị ka ka ọ ya pụtata ka ọ ee Ọ ya bata na nderi, ọ bata na nderi.
Mm. Ịma na ịchọ ịnụ nkịta, nchọ ịchọ ịnụ igwe, anyị akụzi gị ma rules and regulation ma ka esi abata. Ịma enwe time a na-enye a minute after seven before ị bata na palace m. Mm. Ebe ebata by seven ozugbo nke inwe problem. So, bịa kpepere m ụzọ olu gị, kpepere olu gị ka m kọwasịa gị ife ụfọdụ gị. Kpepere oh ụzọ, kpepere olu gị. Hey, hey, ọ na-ekwu. Ọ gịnị? Oh, mọ ka eji. Ọ dị mma o, kedụ. Ọ bịa. ngị ka m na-achọta na adịghị n'ọrịa ịpụ apụ asị na onye bebiri ibe wow nne congrats ka ekwe n'ụzọ ka ekwe n'ụzọ ị ma aga m na nke igwe nyaa ịma na a sị na a ya eweta 44,000 ma nwa ejiri ọnụ nke ọrụ ibe nnarụ n'obe a na nlele ma nta nwụfọta na ka ndị kwụọ dị emeka jiri nwere gị jicha

orimiri na-eli mmadụ onye ọnwụ nyụ anya kpakpai onye na ya
onye kwa ah, nwoke m ọgọ bụ chi onye molit ọgọ nke nke idizi ka ndị asepa na-ekpe ahịa nsogbu dị nsogbu dị ịsagokwa arụ tata asabe m sisi nya bịa bịa bịa bịa ọla anyị

igbunugo mmadụ ka mmanụ ụkọchukwu agba unu Shut up! ọ bụrụ i kwurọ ife iji bịa kịta isi ebe m- isi ebe m pụọ iwe n'iwe ihe akwa last warning m adọkwara gị any insult mkparị ọbụla ga-esi gị n'ọnụ pụta tata ị ga-afụ mmụọ mara onwe gị ọ bụla mkparị iwe n'iwe nke bụ igbu mmadụ igbu mmadụ na-apụ gị n'ọnụ nwa gị nwaanyị Nancy sisi nya mere gịnị ọ na-achụ m bịa ka bịa ka ka o gbuo ọ na nya ka o gbuo m nke taa nke echi ọ dị nnọọ ka ọbụla gburu m na ife na-ekwu adịrọ emelu m ya gịnị ihe ị fụ kịta m dị nnọọ ka onye bulu si isi nya aka m gbapụ na be m asahụ m arụ otu isi nya ọ pụtatụla ifo kịta wee sị ka m bịa m bịa m bịa kọọlụ gị ama m onwe- onwere eme Nancy na-abata nya wee fụ ya ka ọ na-eme trenin nke ezigbo mmadụ unu gụrụ o- o welu pilo setie blọkụ ka isi mmadụ o welu pilo pilie onye a n'olu- n'olu- n'iru ya niile ka onye ahụ nwụọ unu gụrụ sị na nke awụ ọkụlọ jee buta eh, nnukwute okpokpo setie blọkụ ekpughe pịlịgide okpo ka a sị na a na-apịara isi mmadụ wee fụ ya jụcha ya nya ọ gịnị ka m mere gị ọ gịnị na-eme ọ sị na o nwerọ nwesị na o nwe ebe m ma-eje na o nwe ike m abatarọ ka test ya ka m dị sure na ọ mụwa ka ọ na-eme ya for the first time in history Nancy yọwa m biko na m batakwa na m alarụ na niile ọ chọ ka m larụ n'abalị a wee sị kere ụdị ihe bụ ihe nke a ọ ma bụrụ na igbu mmadụ dị n'ọbara unu n'agbụrụ unu ọ bụ na ọ dụ n'agbụrụ gbunugo mmadụ ịfọ tata achọkwa mmadụ ga cha cha cha cha cha ọ pụọ gị n'ọnụ ọzọ ife m mebe gị mala ike ya ị sị na Nancy nwa m mere gịnị ọ chọ igbu m ọ chọ ịnapụ m ndụ Nancy mma a na-asụgbu arụ

nna Nancy anọkwa m ebe a nwa ọgbara ka nne sepa na-egbu ahịa ka onye a sara arụ bịa be m sị na ị chọ igbu ya ọ gịnị na-eme gwa m ife na-eme nsogbu adịrọ ka mụ na John bịawa bịawa ka e kwuo ya iru na iru bịawa ya bịa ka ọ kọwa o ka ọ kọwa ọ ka mma ka ọ bịa Ee, ee, ee. ka m mara ihe e megidere na- Nancy ji chọrọ igbu gị
now ọ ga-ejerekwa ihe a bụ e, nke Tom degara ebe ya njọ esi m na anyị na-ezu chọrọ chọrọ anyị na-ezu ike jere ọrụ taa kwa dezi ijezi ike kasịkwa dezi ji alụ ọlụ ọkada ya ya mechin e ji agba ọkada ngwa nwere ka ọ hire purchase ka ijeme i bidogo ọ ka maka onye nwe m Chineke ọkwa i bidogo pem n'ọnụ gị ọzọ i si ebe a pụọ nke a bụ last one m na-enye gị ọ bụrụ na ị chọrọ ka ekwu ihe butere gị ebe a kọwa aka ọzọ kọwa mechin kọwa izu ike ife m ma-eme gị ọ ga-adị ka surprise.
Chineke ka Chineke ọ bịa ka ọ bịa ọ na ihe m ji kwuru in case ọ bụrụ na onye na onye na ebulugo o nwere ebe na ndị a na-amachọrọ na n'ebe elu iru ebe ma ndị eji gị na n'ebe a ndị a na-ekpocha pit ebe a nsị ma ndị na-ete mesin ndị mesin mụlaiti m ma-akụwa gị isi chee ka ọ bịa chee ka ọ bịa ka iwe n'iwe nnukwu pem n'ọnụ gị ọzọ m ma-akụwa gị isi ma ọ bụla ife na aka eju gị ọnụ ndị ọnụ ụlọ anọ m n'ụlọ gị ọ ka mmalụ ọ chọ igbu m
Nancy abịawago ekime ọ dịkwa urgent anọ m ebe a mụọ gbara ka ndị ANSEPA na-ekpo ahịhịa na ọsapụrụ arụ gịnị na-eme ọ sị na Nancy chọrọ igbu ya oh! ị chọrọ igbu m ị chọrọ igbu m nye abata m nya mgbe anwụde nga ebi na-emetere na onye esi egbu mmadụ iji ma pillow kwuchie kwuchie mmadụ imi ka onye ahụ nwụọ ọ nwụrọ i welu okpokpo na-apịa mmadụ isi ọ na-esi akụpịa mmadụ isi ji igwe na-akụpịa block afọ gị n'ụdị agha nsekwa ahụ na-asị mmadụ azọgbu nwa arọ sị na-azọgbuzi

Moonlight, soro nwunye gị naba ife ị na-asị m ya nawa nawa na nweke na ọ bụrụ ka nje nakwuru ndị ichie onye bụ Onowu onye nne kwara dị m onye achọrọ igbu m ọ kwenere okwu ebe a kịta tapụcha maka ihe o kwu ama m na ị na-egwu onye nwere agenda o nwere agenda

emetụ m aka n'ọnụ nya ihe ọ na-ekwu na na- na na- na- anyị anyị na-egwu egwu Ị- ọ- ọ- ị na-asị m na a na ana ana ana na kịta njebe kịta ọ- onye a- onye a gbua m kịta nnọọ unu ekere akụnụba m niile Kpụ- kpụ- kpụ- kpụrụ ọbara ọbara gbagbuo gị kee all my properties ya akụnụba igwe a ga-eke Ọ- ọ- ọ- ọ ya ka ọ ma na igwe ka ka- ka nlarụ ebe a biko kwụgbuo onwe gị ebe a ka nlarụ lekwanụ m anya ahụ ihe ọbụla a fụrụ akpọ ya ọgọ God have ihe ọbụla a fụrụ akpọ ya ọgọ Ha? mana ọgọ nke- onye nke a bakwuru ogbugbu lekwanụ m anya ewere mmanya bịa ịkụ aka m kwụ ụgwọ ewetara m ego eji bi card ewetara akwụkwọ m ego eji kwụ canopy advance canopy Nancy ị ga-abatara mgbede a a ga-akpa ife agba ka nwere ebe a na-eje maka na nke a kịta abarọ ọ dabarọ cha cha mmadụ ga-egbuzi onwe ya na-abarịla onwe ya nwaanyị Is your brother bi?
God forbid. My able landlord.

okpokpa anawekwa enwere good news enyi gị nwoke a mgbe ụlọ na-esogharị gị karịtịrị gị mkpu mgbe ụlọ ọ na-ebele gị n'akụkụ ka ijiji maka ana m mgbe ụfọdụ megide na-echeki ogwe family onye si gị nwoke ya sị n'iji akara aka ya ọ nụkwa nwaanyị ka aka oyiri ị fụlọ mgbe m bịara ebe a wepụta akụkụ m n'aka ịfụ na anyị na-erikọsịzi ọ na-ese sọ mmadụ iso mmadụ so mmadụ so mmadụ ịnalụwe ụlọ ịmara afọ maka ndị be gị mee iso mmadụ so mmadụ ịlụ ebe gị ọ bụla mgbe na anyị na-esie n'azụ gị ijiji o ji gị ụgwọ ijide ụgwọ kwụa onye ụgwọ ya ọ gị na-azụrụ ya family ya okay ọ bụrụ ihe iwe ana m ega advice a na-asị asị na ikwu amaghọ ibe ezi ya na mmadụ na mmadụ ji ego ọ bụrọ gị kpatara ego ị na-ese na zawo anya anya eme ka ị bụrụ ọgaranya nwe ihe na-eme gị onye abụrọ jizọs a na-eso n'azụ nwekwee nghọta o na-eso gị nnọọ ka ya sị na egwu akụ jizọs setụlụ ọnụ m ka m kwụsị inye gị nsogbu jizọs setụlụ bịa bịa bịa bịa all right ka ọ gịnị pastọ gee ntị I will not take this rubbish from you again Kee kee your problem oge oge ibe akpọ akpọ nga afa. Akpọ m gị afa ebe a ị nọ ebe a na-akparị m. Ị nọ ebe a na-akparị m onye ikwu m.
Landlord ị na-ejizi ka sị na na mkpa na mkpa mkpasuru iwe. Onye onye fụ eme ka ọ na-eme. Ị na-afụ na-afụ na-afụ size ya. Ndị ndị ndị rọ na ma ma imeju ya ma kidney ya ma akpakwulu ya na ebe a ka ncha na-adị ncha ma heart na-adị ha na-adị ofu ebe so ọ na-eme ha na-enwe short tempered dịka nche nche kụzọ onye aka esi ndị a nwere supermarket nle two items were tụọ ya nga
okay ma ịmara iji ịmara iji bịa ebe nkwuo ewena iwe o nwere o nwere my friend si obodo oyibo bata a very good friend of mine uche ego mana ihe mere mgbe ọ nọ obodo oyibo ọ na-ese ndị be ha ka alụ ọrụ na alụ ọrụ ụlọ ewe report onye gbara aka bata alụ wee chọọ igo ụlọ ka o nwee ihe o ji aka m wee sị ya mba ka m bịa meet godu gị first of all ị mara na ebe niile anyị bi this year i tiigolu anyị ego ugboro naabọ ị nọ na makawila anyị ego ị naghị eche echiche ọfụma so ọ na-adị m ka ọ dịrọzi gị n'aka cha ọ bụrụ na i jirọzi ego so m wee sị ya chelụ ka m gwa gị

ego nri bido ọrụ ọrụ 15 ọrụ 15 for how many months now ee chelu chelu mee gị ga mana ka m gwa nke bụ eziokwu o nwere ihe m na-plan gị surprise mee gị gị ọ bụla ego na-aka mee gị mee gị ego ego chaa gị anya enwere ego na-abatara m obere oge ma surprise gị na achọrọzi m ya

ok na na nisa.